jana ne tɔgɔ Bilematu Konate ne bɛ baara kɛ seminɛdiya la sɔgɔmada in na an wulilen bɛ ka s'a ma k'a ɲininka kunnafoni dɔw la bange kɔlɔsi kan ni a tigi ka ba ne savoir quels sont les types de méthodes de prévention contre les grossesses non désirées au milieu en milieu scolaire

i y'a ye olu ye fɛɛrɛ kuntala surun ye fɛɛrɛ kuntala jan bɛ tali kɛ alimɛtikisɛni donc i b'a fɔ ko san saba ta b'a la san duuru ta b'o la ale ni mununani hakili la o kan ka fɛɛrɛ kɛ ayiwa o jaabi diyara n ye o tɛmɛnen kɔfɛ quelles sont les différentes méthodes de planification ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Eh, les différentes méthodes de planification familiale o bɛ tali kɛ fɛɛrɛ saba de la bakuruba fɛɛrɛ la n'an k'o ko fɛɛrɛ kuntala surun courte durée ani longue durée janjanw ani badabada fɛɛrɛ o y'o fɛɛrɛ saba ye i b'o fɛɛrɛ ninnu fɛnɛ tɔgɔw fɔ an ɲɛna tɔgɔ fɔ an ɲɛna i n'a fɔ n kumana cogo min na n ko courte durée olu ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ minnu kuntala ka surun par exemple i n'a fɔ pilili o bɛ ta don o don mɛ i kana ɲinɛ i n'a fɔ pikirini kalo saba ta b'o la kalo fila ta b'o la kɔndɔm ninnu b'o la o utilisation ye siɲɛ kelen olu ye fɛɛrɛ kuntala surunninw dɔ ye kuntala janjan dɔ n kun y'o fana fɔ n ko Jadelle ale ye alimɛtikisɛni de sen kan Implanon fana bɛ yen o fana ye alimɛtikisɛni kisɛ kelen de b'a la trois ans ka fara mununani an k'o ko DIU dɔw b'a fɔ ko stérilet ale bɛ don wolonugu so kɔnɔ donc o bɛ dépend fo san tan fila o san tan fila fana ye fura nafa ye i y'a faamu i y'a don san kelen i ka san fila i ka n'i mago jɔra k'a bɔ i b'a bɔ Mɛ badabada fɛɛrɛ olu dɔ de b'an hakili ja parce que n'o bɔra yen kaban o tɛ se ka ranplase bilen ya donc n'an k'o ma ko wolonugu yɛlɛmani ale ni cɛw ta n'an ko vasectomie donc ligature des trompes ani vasectomie olu de ye badabada fɛɛrɛ méthode permanente ne wagati na kuma caya mɛn ko n'i ye aw ka fɛɛrɛ ninnu kɛ ko a bɛ denko gɛlɛya n'a bɔra den tɛ sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ bonya a bɛ dɔw fasa den tɛ sɔrɔ donc kuma jumɛn b'i bolo ka lase aw ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko la cogo ko aw b'a don an na komi ko aw dɔgɔtɔrɔ ninnu yɛrɛ tɛ sɔn hali k'a don ko parce que k'a man a kuma caya mais ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka faamuya dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ min na. nka n terimuso olu ye rimɛriw de ye o de la AMPPF na yan nɔ kalite bɛ yan nɔ an b'a fɔ de n'an y'a don i la a mana effet secondaire fɛn fɛn k'i la i k'i kɔma segin ka n'a ɲɛfɔ carte de rendez-vous b'an n'u cɛ et puis an ka mɔgɔw bɛ sigida la minnu bɛ kunnafoni jɛlenw di n'an k'olu ma ko pair éducateur ASVC fana bɛ yen. I y'a ye wa, donc hali dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw olu ni AMPPF partenariat b'a n'olu cɛ donc i wulila ka taga tuma o tuma n'a ye effet secondaire ninnu k'i la n'i y'a expliquer u ye solution bɛ sɔrɔ mais u kana mɔgɔ kuma mɛn rumeur de don quoi dɔw b'a fɔ yɛrɛ de dɔ ee alimɛtini n y'a don n tɛgɛ la a taara fo n sen na a bɛ tagama a bɛ bɔ ka sɔrɔ a tɛ bɔ a nɔ na i y'a don yɔrɔ min na don cogo de don quoi o de la n ko n ko qualité

i n'a fɔ INPS ninnu n'u ɲɔgɔnnaw ani kilinikiw bɛ yen u ka ca an tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a fɔ référence b'an ni ɲɔgɔn cɛ pɛri edikatɛriw fana b'an bolo denmisɛnnin minnu joli ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ AMPPF ka message passé n'i mago jɔra bange kɔlɔsi fɛɛrɛ fɛn o fɛn la fɛn o fɛn service fɛn fɛn bɛ AMPPF bolo parce que an dɔnnen don ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ye mais o kɛrɛfɛ baara wɛrɛw bɛ yen an bɛ min kɛ n'an ko service intégré

A b'a to population bɛ bɔ an ka kow kalama. Allez merci a diyara n ye. Aujourd'hui an kun nana AMPPF la ka n'u la baro dɔɔni bange kɔlɔsi kuntaala fɛɛrɛw la k'a lase population tulo ma. An da wagala la.